ụmụnne m ekenekwe m unu i present you umudiochi nke dị n'ime ozubulu n'ime akwa dị n'ime ekwusigo local government anambra state anyị nọ na udengwọ the famous udengwọ people na-ekwu today about some people na-asị ee eh, ka anyị jee n'udengwọ je gote ngwọ this is the place take a very good look at this place and the, the most interesting thing nọ this very place bụ na ọ bụrọ sọsọ ngwọ ka a na-ele here and ebe a na-eproduce kwa ife a na-akpọ kai kai na-elekwa ma nni here don't worry watch this very video from beginning to an end ị ya-afụ a lot of things this video is all about ife dị iche iche a na-alụ this very place take a look if you want to get raw palm wine or raw kai kai snap come to this very place ihe enweta the raw one ife anyị nwere n'obodo anyị erika you can only see such thing in this very platform in this our page so if you're not following this page make sure you give us a follow and make sure you share this very video if you find it interesting follow me let's go and show them a lot of things this place is all about ka anyị jee n'obodo jee kwuo okwu gbasara ọdịnala o ka anyị jee n'obodo jee kwuo okwu gbasara ọdịnala ọdịnala obodo anyị yo mhm, ya bụ ndị mbụ jiri bido mhm, hụba ụwa hoo! m were nyara n'akpa ọgwụ m ka m je gboo nwanne m akwa obi nwanne mere m oo.
so ụmụnne m I met this very young man na this very um, Umudiochi Ozubulu ebe a na-akpọ Udengwo afụrụ m ya na this very place so ka ọ kọwara anyị ife dị iche iche nọ here ife ọma gbasara this very place so my brother kene Igbo bụ Igbo gwa Igbo afa gị ah, Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ na mbụ afa m bụ ugochukwu udoagbara abụ m onye akwa eziola ozubu n'ime ekwusigo local government Eh, a bịa n'ebe a nụ ihe anyị ji- ihe anyị na-akpọ ebe ahụ ose ozubu i nee anya ị ya-afụ ya umudiochi ozubu nke dị na notice board dị ebe a nụwa ọzọ dị ka ibe ya anyị na-enwe nkwụọcha ebe a nụnwa ị chọọ inweta nkwụọcha n'ụtụtụ ebe a nụnwa ị ga-abịa ebe a nọdụ before 9 ọkwa 9am ndị mmadụ esi n'ime ọhịa bupụtasịa mmanya ngwọ people egorie ndị na-atụ mgbele nkwụ egorie burukwa gaa ebe dị iche iche ebe ha na-ana ele then after that ọzọ ị ya-enwetakwazi nkwụọcha again here ya bụ around 4:30 or something thereabout ị nweta nke mgbede nke a na-akpọ mmachu dịka anyị si akpọ ya then ebe na nke a nụnwa gasịa e nwere ọtụtụ ndị ọ bụrụ na i nee anya ị fụcha hot dị iche iche ebe anụnwa ka a na-eproduce original hot nke a na-akpọ kaikai ụfọdụ na-akpọ ya kinkana ụfọdụ na-akpọ ya adaogbe mana ị chọọ inweta ya ị bịa ebe anụnwa ị ya-enweta ihe a na-akpọ original kai kai direct direct then come closer then ka anyị si eprocess ya bụ na ụtụtụ anyị teta ngwọ like ihe anụnwa 25 liters anụnwa 6 ka anyị na-agbanye ebe a ngwọ a na-aṅụ aṅụ ngwọ a na-aṅụ aṅụ ka anyị na-agbanye akpụkpọ ebe e si ebe anụnwa gbanye n'ime drum na hmm. anyị wee tinye ọkụ under the drum hmm. ọ bụrụ na ọ sụba sụba well well well sụọ ọfụma ọ bụrụ the vapor agbagolite through this hose gaa ebe anụnwa mmiri anụnwa dị ebe a ọ na-ajụ pipe oyi i nee anya ebe a fụ na mmiri a pipe a ga straight hmm. si ebe a pụta then the vapor now ya turn to water si ebe a na-abanye n'ime 20 liters anụnwa then ọ bụrụ na ọ gbajuo depend on the capacity that is the quality of ngwọ ị gba n'ime ebe anụnwa o si Yeah. ike wela Mm. e transfer ya there n'ime n'ime ebe a tukwupe ebe a a na-eme nkwupe ebe a ka ị ya agbanye ya tinye funnel ya. tinye ya funnel wee gbanye ya ebe a tinyekwa ya ọkụ under again ọ boil ya as much as it is then o esikwa through this pipe gaa ebe anụnwa mmiri a na-etisi n'ime drum na-akara nke ahụ ka ọ ghara ịdị amị dị mmanya when Okay. the when this pipe ọ bụrụ na pipe a dị hot ọ ya dị esizi mmanya ọ ma-agbazi ife ọ ya agba Mm. and ọ dị excess hot ọ ya eme ya ọnụ si ebe a na-apụ uzu Mm. anwụrụ ọ Yeah. bụrụ a si ebe a ya apụ ya reduce the power of the kaikai Mm. ọ bụzi ife ọ ya agbata Yeah. then ọ bụrụ na ị gbanye ya ebe anụnwa i tinye ya ebe a ọ gbajuo ihe a ọ- ọ- o sizi ebe a na-agba ife a ga-enweta na ya bụ 10 liter Okay. 10 liter of original kai kai out of 20 liter ife a ga-enweta na ya bụ 10 liter anụnwa then ọ bụzie na the power nkwụ ị gbara ebe a dị excess ọ ya enye gị ebe two bottles or three bottles after this ten liter after this ten liter yes okay ọ ga-enye gị ya then nya ka ndị mmadụ na-abịazi ya because anyị adịghị eje afịa mm. people na-abịakwa ebe a bịa na-ego ya na-aga various places na-ele ụfọdụ ndị dibịa na-ego ya ụfọdụ ndị na-agba nkwụ kacha ndị na-agba nkwụ ndị na-eme ife omenala ụmụ Mm, mm. ndị ụmụaka na-anụsi di Yes. abịa ebe a egorie Yeah. so ọ dị ezu ọnụ nke ahụ efu na-esi ebe a na egokwana ya ego na esipụtakwara ya bụ na abịa ebe a eburu ya yes hmm. ọ ya bụ ife anyị na-alụ ebe anụnwa ya
so nke bụ eziokwu bụ na ife ị kọrọ anyị juru anyị afọ because mụ nwa na onwe m akabụrọ m mara na na ọ from ngwọ ka e si esipụta kai kai anụnwa a na-ele na be anyị amarọ m efeel m na e nwere something dị special e si eme ya bụ ife amarọ m na ọ direct from ngwọ anyị ka e si esipụta ya so ya bụ ife dị m ọ dị m obi ụtọ ka i si wee kọbara anyị ka ụmụnne anyị dị iche iche malụkwanụ the process a na-aga before e wee nwee ife a na-akpọ kaikai na anyị nwekwanụrụ ife dị iche iche n'obodo anyị our people na amarọ ọ bụrụ na government ma ndị mmadụ nyelu such people aka n'obodo a ị fụrụ na um, anyị enwe lot of work anyị enwe lot of job for our people eme this thing mee ya ọ dị in a big way anyị enwe anyị oyi provide employment for a lot of people create a job na society ọ endia some certain criminalities na our land ọ endia some certain kidnapping and a lot of atrocities a na-eme na our land today

Ee, mmiri anụnwa anyị na-esi na ya ebupụta mmanya ọcha n'ụtụtụ ma na mgbede ma na-etepụta ka nke anyị ji esi kaikai Mm. mmiri a gara obodo dị iche iche i si from Idemmiri Ọnịcha side River Niger bata mmiri a Idemmiri bata mmiri a Ekulo batara ya Eze batara ya then o si ebe a gbadaba ọ gara Ụlasị Ọkịja Mm. o si Ụlasị Ọkịja ọ gara Oseakwa Ihiala hmm. o si ebe a baa Rivers steeti wee dịrịzie gaba obodo ndị ọzọ so the mmiri isikwa ebe a e, e esi ebe a nyagide ụgbọ wee gaa ebe niile anyị chọọ ịganụ na ị mala ana onye amalọ ana nwee ike ifu mana ị mara ana anyị esi ebe a gaa obodo ndị a niile m kpọrọ afa osisi anụnwa ka a na-akpọ osisi ngwọ nya ka anyị na-etepụta nkwụ anyị na-aṅụ aṅụ hmm. ndị a ndị e tegburu etegbu ka nke a ka na-ete ete ọ bụrụ na ị gaa isi ebe anụnwa ị fụ obere nke e tiri ife n'elu ya hmm. nke a ka a ka na-ete ete na nke obere anụnwa dị ọnụ nke obere galọn dị na ya kịta hmm. ka aka galọn dị na ya ka a ka na-ete ete ka ndị lesigoro nke ụtụ ọ fọziri ịbịa nke ifie na ahụ eburukwa ụgbọ baa ime ọhịa wee tepụta nke a na-akpọ mmachu
so this very place now ọ indigenes nwere ana ebe a na-ete mmanya ebe a ka ọ kedu ndị na-abịa ete mmanya ebe a ọ the villagers ka e nwere ndị nwere particular mmanya nwere ngwọ nke fe iche ka ọ kedu ndị na-etegasị mmanya ọ ah. outsiders ka indigenes ndị na-ete mmanya ebe a dịka o si wee dị na notice board a na ọ dị ka ndị Ozubulu hmm. mana a bịa n'Ozubulu ndị nwe ebe a ndị a na-akpọ Akwa community the last village anụ ụnụ gbafeta before na-erute ebe a ebe a na-elu ufu new building hmm. ọ ndị Akwa community nwe ebe anụnwa then ị bịa n'ebe anụnwa enwecha ya n'aka n'aka ọ bụlọ ebe m na-alụ ọrụ ka onye ọzọ ga-alụ ọrụ ime ọfịa anụnwa nwere mkpa mpaghara ebe onye si ete mmanya nke ya hmm. then onye bịakwa o si side nke ya ete nke ya mana ife dị ka ndị Enugu ma Ebonyi steeti ma ọ bụ some part of Anambra enwerọ ike ịbịa ebe a tee nkwụ hmm. except na ị sị onye ahụ ngwa na-eteta nka nwa ọ na-alụta ọrụ ebe a till i jechakwa nachi ya hmm. so ndị na-alụ ọrụ ebe a bụ ndị indigene ndị indigene ndị nwe obodo ndị nwe obodo ọ ha na-ete nkwụ anụnwa n'ebe anụnwa okay okay so enwekwara obodo ọzọ ngwọ na kịta ude ngwọ a luturu ka ọ sọsọ na Ozubulu ka ọ na-enwe obodo ọzọ enwekwa ike mmiri a linkkwara tu and ngwọ dịkwa to that place mm, ihe dịka Ọba Ọba na-enwekwa ngwọ dịkwa ntu ntu otu ọ dị here eh, Oraifite na-etekwa ntu ọ dị eh, Ọkịja na-etekwa ntu a mmiri a si ga etu a ka ngwọ si tochaa na ya ogologo ogologo ha ncha na-etekwa some of them na-esikwa kaikai a nụnwa
okay so okay this very i believe this very water nọkwa here dị very very deep eji eji ụgbọ No, ọ dị agagasị deep ọ dị deep ọ dị deep ọ na mmiri atata na ya ada afụ ana ebe anya Mm. then ị ya ada afụ azụ azụ na-egwugharịcha ebe niile a. Mm. ị gazie ebe a from this bridge now ebe a buru ibu ebe a dị very deeper than this place Mm.
Okay. Ọ dị very nice. Thank you so much. Okay. Anyị dị grateful ka i si wee kọwaara anyị ife ị ma gbasara this very place. So ụmụnne m ana m ayọ the state government na-ayọkwa individuals ma ụmụnne anyị dị iche iche na-alụgasị bitters na-alụgasị mmanya dị iche iche na-eme ife dị iche iche to look into this very thing we are talking about. these are some certain things ya-abụ anyị help develop support fa ọ ya-ewepụ a lot of criminalities a lot of kidnapping a lot of unnecessary things dị uncalled for our youth na-eme engage in our land these days ọ ya-ehelp wepụsịa ụmụ ife a maka na ndị oyibo na-ekwu sị idle mind is a devil's workshop onye nọ na-enwerọ ife ọ na-alụ enwerọ ife ọ ma ọ ya-alụ o bido chebe echiche ọjọọ chebe ka ọ ya-esi gbuo nwanne ya were ife ya chebe ka ọ ya-esi zulu ife nwanne ya mana ọ ị nye ajọ mmụọ ohere o wee nwee ike yuzuo gị mee ife na-adịrọ mma so I'm calling on the individuals some individuals and the state government ụmụnne anyị ndị a nwesịrị ego na-alụ ife dị iche iche bitters all these things they can help to develop this very place this can be another form of business for them everybody ama na-alụsị bitters everybody ama na-alụsị bitters these are some certain things anyị need to look into na anyị nwere ife dị iche iche anyị ga-eji wee mepee obodo anyị nyere ụmụnne anyị aka mana anyị rapụrụ ụmụ ife a na-elega anya ebe dị iche iche things na-adịrọ uncalled for ebe ahụ ka uche anyị dị rapụba anyị so ụmụnne m makenụ sure na unu tụsara this very video na ọ ka ọ dị mma ka anyị na-eme make sure na ị na-efollow this very page maka na ife anyị na-eme na this very page bụ ka ọ dị mma anyị na-epromote ife dị iche iche dị n'ala Igbo our people na-amarọ na ọ na-eme exist sị unu ụmụnne m daalụkwanụ unu ewena iwe na anyị na-emix oyibo na Igbo together na ọ maka ụmụnne anyị ndị ọzọ dị iche iche na-anarọ anụ Igbo mana fa bụ ndị Igbo ka ha nwee ike na-aghọta ife anyị na-ekwu sị unu ụmụnne m daalụkwanụ ya gazienụ